Danger haan i m'a dɔn ne mɛnna k'e ɲini ee Sitan e kɔni b'a dɔn anw ka baara in bɛɛ lajɛlen sufɛ baara de anw ye man di tile fɛ o ka di wa danger n'i wele m'i wele basi la n tulo b'i la ne sitan bɛ dan siso kɔnɔ bi danger da bɛ ne ye sunɔgɔ tɛ ne ye mun de y'i sɔrɔ hali ne jɔlen min filɛ i ɲɛkɔrɔ nin ye tan a bɛ komi sɔrɔmu juru de dulonnen bɛ ne la sitan e o juguyara jɔn ye mɔnɛ don i la worokiya worokiya worokiya kɛlen bɛ ka ne tɔɔrɔ bi dɛ n'an ye ɲɔgɔn ye kunkokɛ yɔrɔw la a bɛ n kɔrɔmatigɛ a bɛ futɛziw kɛ n na ka waribaw dididi k'olu tiɲɛ fɛn fɛn fɛn ɲɛkɔrɔ a mana sigi a barokɛ yɔrɔw la a b'i kanto k'ale sababu de nana ni sitan ye bamakɔ yan o ye diɲɛ wuliko de ye yan ayi o tɛ diɲɛ wuliko ye mɔgɔ i bɛna ni mɔgɔ dɔ ye kɛ aw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bilen tiɲɛ wa nkalon o ye tiɲɛ worokiya kɛlen bɛ ka ne tɔɔrɔ bi dɛ ee sitan e bɛ fɛ ne ka mun de kɛ worokiya la de e k'o ɲɛfɔ ne ye tan danger hmm. ne bɛ fɛ kɛ i y'a mɛn worokiya bɛ ne kɔrɔmatigɛ a ɲɛ fila de bɛ yeli kɛ i k'a ɲɛ ci po wa o t'a bannen ye dɛ i y'a mɛn a bɛ futɛzi kɛ ne la kɛ a sen fila de b'a kɔrɔ k'a muluku k'a kɛ ye ko fila ye diɲɛ k'a ye ee sitan i hakili latigɛ i b'a fɔ ŋɔmi yiranna mɔden Ne furu ni kanu bara an bɛ fɔ e tɛ cogoya la bi dɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ cogoya la bi dɛ mun de b'i la Gɛlɛya dɔ de cunna n kan bi a ka di kɔnɔ lagare i b'a kalama ko furu sigilen don dannaya de kan ni dannaya tɛ furu min na o tɛ furu ye furu sigilen don furuɲɔgɔnmaw ka da ɲɔgɔn na ni ko dɔ bɛ dɔ kun kan o k'o ɲɛfɔ dɔ ye mun de la i bɛ ka nin bɛɛ fɔ a bɛ wagati jan bɔ sisan muso dɔ de taara ne sɔrɔ n ka baarayɔrɔ la a parilenba kɛlen bɛ ka latikɔlɔ fiyɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ye muso in ye i b'a fɔ jinɛwoloso i b'a dɔn a bɛ taa min fɔ ne ye k'ale bɛ ne fɛ ɛɛ fo n ka baarayɔrɔ la ka t'i sigi k'i ɲɛ waga n ɲɛ la k'ale bɛ ne fɛ ko n'ale ma n'ale ni ne ma kɛ ɲɔgɔn fɛ k'ale tɛ se ka kɛ fosi ye k'a tɛ ɲa ko fo a yɛrɛ ka wuli ka n'a fɔ ne ye ne ko a ma ko un n ko ko façon ninnu n k'olu tɛ ne ka ko ye koyi n ko muso bɛ ne bolo denw bɛ n bolo ne ye baara yɔrɔ ɲɛmɔgɔba ye n ko manamana ko façon ninnu man di ne ye n ko ne tɛ yan o kama n ko n'a bɛ n k'a nakun ye baarako ye n bɛ se ka n da don o la mais nin n'a ɲɔgɔnna ninnu ninnu tɛ ne ka ko ye a ko ne ma ko ee ko nin tɛ baara tiɲɛ koyi ko ala y'olu muso façonw da nin de kama anw ɲɔgɔnna ɲɛmɔgɔbaw kama ko ni ala ye jɔyɔrɔ façon dɔ d'i ma ko fo i ka muso dɔw fana ɲini min n'i muso tɛ kelen ye i n'u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko hali n'i bɛ taa dugu la o musow bɛ se ka tugu i kɔ ka taa yen ne ko a ma ko aa n ko n balimamuso n ko nin ko in si tɛ ne ka ko ye anw ye mɔgɔ min ye anw tɛ se ka don kolankolon na n k'a ka jɛ ma a ka bɔ a ka taa a ka ci la n ka n ka baara kɛ a sinna k'i ɲɛ jɔ ne ɲɛ la ten ko bravo ne ko bravo ee o cogo ta ko ale tun nana lajɛ de ko n'o y'a sɔrɔ ne ye ɲɛmɔgɔ ladiri ye kɛnɛya kɔni don ko sabu ɲɛmɔgɔnin caman bɛ bi k'u ka baara yɔrɔ de kɛlen b'u bolo kolankolonkɛyɔrɔw ye u bɛ ŋanamu ŋanamu ani u ni musow bɛ don u bɛ ko kuntanw kɛ u ka baara yɔrɔ la k'ale tun nana lajɛ de n'o y'a sɔrɔ n'o ye ne ko a ma ko eh, balimamuso o tuma la n ko e ye sécurité d'État mɔgɔ de ye wa walima i ye eh, journaliste de ye ou bien polisi a ko ko ale t'o si ye ala yɛrɛ y'ale ci ne ma de ale tun ka na ka na ne lajɛ donc k'ale tun nana ni kɔrɔbɔ de ye ne ko aa n ko komi i ka laɲini ma sabati i tɛ bɔ n kan n ka baara kɛ n ko n'i nana k'i nakun ye baarako ye an bɛ se k'o kuma kɛ mɛ n ko n'a ɲɔgɔnna ninnu n ko ninnu tɛ ne ka ko ye a bila i hakili la ko ni baara banna pewu pewu pewu pewu a bɛ diya n ye dɛ n bɛ baara siri worokiya la n bɛ baara siri a la a bɛ diya n ye kojugu hali n'a mɛn ko see you tomorrow a bɛ boli k'i dogo Tɛ porobulɛmu ye ka to ne taara la dɔrɔn ee ko an ka ko ninnu tɛ kɛ ni musaka tɛ i b'a lajɛ min b'i kun i b'o di yan e kɔni b'a dɔn ne tɛna ne e bila la gansan baara ka k'a kɛ cogo la i k'a kɛ n sago ye n y'a fɔ i ye cogo min k'a kɛ ten ne wariko o t'an bila ɲɔgɔn Daz i k'a ɲɛ fila de ci ɲɛ kelen tɛ dɛ nin ye waa kɛmɛ ye o minɛ k'o bɛɛ sisan a ye nin ko banna ka ban worokiya bɛ k'i sago ye n b'a ɲɛ fila ci k'a sen kari k'a kɛ lujuratɔ ye nin ko banna ka ban i y'a mɛn yan i hakili latigɛ a bɔra ka taa ɛ ne bolo nin ko ye ko bannen hali bi bi o muso kelen de taara se ne ma tuguni n ka baarayɔrɔ la ni foto foto fotow ye ne ma foyi faamuya ni foto ninnu na a lajɛ n ma bɔ foto ninnu takuma yɛrɛ kalama nin ye sɔrɔ cogo di E sɔnna ka nin kɛ ko ne dabali de banna a filɛ k'e ye dabali ban cogo min na dɛ a ne yɛrɛ kɔnɔnafili tan e de dun don dɛ e tɛ nin ye walahi n ma bɔ a ta waati kalama ne tɛ foyi de kalama nin na ne ko n k'u y'a foto mɔnte bɔn ne ko a ma sisan e k'a lajɛ npogotiginin dɔ ani kamalennin dɔ taara ne sɔrɔ baarayɔrɔ la ko baarako ko ne k'u ka baarako lajɛ u sigilen npogotiginin latikɔlɔn bɔ a ka saki kɔnɔ k'a fiyɛli daminɛ a y'i to fiyɛli la dɔrɔn ne ma se ka bɔ foyi kalama ne nalon de taara ten n sigilen n ma bɔ foyi kalama o npogotiginin dɛ o de ye nin ye e yɛrɛ hakilina ye mun de ye sisan nin ko in na nka ne tun ko a ma n ko n bɛ taa n'a ko ye polisi la a ko ne ma k'a bɛɛ ka fisa n'o ye ko ne tɛ min kalama k'a b'o fɔ ne bi ko ni ne taara ni nin polisi la k'a b'a bila nɛti sanfɛ subahana mansin fesibuku wasapu ko n bɛ fɛn fɛn dɔn k'a b'a bila fan bɛɛ fɛ ko mɔgɔw b'a ye ko eh, ko ne yɛrɛ k'a lajɛ kɛ ko n'a fɔra ko nin baara yɔrɔ belebeleba ɲɛmɔgɔ k'o de yelen filɛ manamana ko la u ni musow de melekelen filɛ ɲɔgɔn na nin ko o bɛ o bɛ o bɛ na min da ne kan ko ne b'o dɔn dɛ ko walasa nin ko ka nɔgɔya ko ne ka musaka dɔ d'u ma ne ka nafolo d'u ma ne ko dɔrɔmɛ kelen t'a di n ko dɔrɔmɛ kelen t'a di ɔ ko ne tɛ n ka wari di ɔ ko ɛ k'a ko ka nɔgɔn k'a ɲɛ b'olu kɔnɔ ko ne kɔni ko ne ka taa miiri dɔrɔn hakili jagabɔ ɔ ne fana ko n ko n k'a ko bɛ cogo min na nin n bɛ na n b'a ɲɛfɔ e ye e de ye ne furumuso ye sisan ne hakili la i bɛ taa ni nin foto ninnu ye polisi de la fura foyi wɛrɛ t'a la o kɔ